Tibwereno tsopano kumbali ya kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima ya we assured you tinakupangana sure kunena kuti no tidzikupatsani ma update zikamabweratu mkati mwa ndime pa kafukufuku ameneyi wa ngozi ya ndege ya Chilima komanso ndekuti anthu ena 8 aja so kwabwera update I think mwinaso mwayitsatira komabe tikambe zimenezi zakunena kuti no kutinotu Tsopano, aja anasankhidwa ku Parliament kutino achite kafukufuku aja, iwowotu ndi zoti ali ready tsopano kutino kuti kafukufuku uja ayambike, mumati nthawi yonseija inu munali munati no kafukufuku asanayambike? Ndetu pali zambiritu yayi tikafukulanso ndekutitu Matupi awowotu tikakhala tikufukulanso mandawo kaya panagu panapangidwa ziliza tikagwetse zimenezozo mpakana tikachani tikachotse matupiwo tufuna tidzayezenso pali zambiri zomwe zikuchitika komano tingofotokoza bwinobwino kunena kuti Dzulotu kunatuluka chikalata chomwe muchiona pa screen panupo ndipo chikalata chimenecho chikuchokeratu ku parliament ndekuti ku nthambi yomweno idayikidwa kunena kuti no ayang'ane zakafukufuku wa ngozi ya ndege ya chilima komanso anthu ena 8 aja Ndi chikalata chimenecho chikukamba zonena kuti iwowo ndizoti no ali ready ndipo tikamati iwowotu amene amayankhulira ndekuti no amene ali ngati chairman wa gulu limeneli Walter Nyamilandu ndamene atsimikiza zimenezi kunena kuti tsopano amalizano kupangano ma preparation kukonzekera tsopano kuti ziyambike magaye osamangodumphira iyayi Izizi ndi zinthu zonena kuti ndi za serious izi, ndi zinthu zoti anthu akufuna mayankho nde nkofunika kukonzekera tiyenda bwanji, tipanga motani, tikazachoka apa tizapanga zotani, kuchoka apa tizapanga motani, nangano ma evidence athu, ma umboni tizapanga motani, anthu tizawateteza motani kuti asa. zonsezo ndithu nde kunali kukonzekera, nthawi yonseyi nde akuti akonzekera anamaliza zokonzekera ndipono Pakatikati pa May, mid-May, mwezi wa mawa omwewu ndi zonena kutitu pakatikati ziyambikatu tsopano za kafukufukuzo. Nde kodi amakonzekera zotani? Akuti amakonzekera number one kunena kuti pakufunikano tsopano kutino tiyambe kuyang'ana ma objectives, ma goals athu tikufuna titakwaniritsa zitino mukafukufuku ameneyu ndi ziti ndi zimene tikufuna titapeza osangonena kuti tiyambe kafukufuku nde tizolowera naye kutino iyayi koma tikufuna titapeza chani zimenezo ndi zimene akunena kuti no yayi tsopano ayika tikufuna tipeze a b c d chakuti chakuti chakuti chakuti chakuti chakuti eya nde ayikano ma objectives awo aja zimene akufuna ndiye kuti atapeza makamaka mukafukufuku ameneyuyu kuchoka pamenepo amaliza kuti no okay chabwino ndeno tipanga bwanji no tsopano tikufunikirano ndekuti no tiyang'ane tiyang'ane no tsopano eh, ndondomeko zimene titapange kuti no tikwaniritse zimenezi mm? Tigwiritsa ntchito ma system anji akafukufuku amenewa kuti atheke bwinobwino? Tikugwiritsa ntchito njira zanji ino kuti zitheke? Kodi tikuyenera tikafike pa ground kukafufuza? Kodi tikuyenera timve maumboni a anthu? Kodi tikuyenera ndiye kuti kapena tikafukule matupi aja tita zonsezo kuziyika ndiye kuti mu dongosolo lake nchifukwa kwatulukano zinthu ngati zimenezo kuti okay, I think kuchoka apopo ndi pamene no kukabwereno zinthu ngati chani tikufuna ndiye kuti tiyang'ane ndiye kuti maumboni kuchoka kwa anthu Ndipono tidzatsegula chaposachedwa pompa, kunena kuti no, anthu onse amene ali ndi maumboni onse amene angathandize kafukufuku ameneyu. Ulendo uno palibenso zonena kuti no anthu muziopa iyayi, mubwereno tsopano. Chifukwa chani? Inutu mudzakhala otetezekatu mukabwera. We assure you, tukutsimikizirani, mukabweretsa umboni wanu, ifetu tinaonatu ndipo zinkayenda motere. Kodi enawo kaya ananyamula zikwanje ndikumamukhapa kaya ndikuti ku Chikangawako? Ngati ena ake anaona, we say ngati ena ake anaonatu, sitikunena kuti ena ake. koma ngati ngati ena ake anaona just for example ngati ze- adadzikapereka maumboni kumeneko pasakhale mantha onena kuti no akapanga choncho ndiye kuti azafinyidwa kapena kuphedwa ndi anthu ena ake iyayi ndoti anthu amenewo azakhala ali otetezeka ndi in fact akayika dongosolo limenewo ndondomeko zonse kuti ndi anthu amenewo tizateteza bwanji akuti pakakhala confidentiality ndithudi eh, kuzitika zinthu zidza zoti zachinsisi kusungirana zinsisi anthu akapita kumene kuja akamaliza basi Ndiye kuti zimene akasiya zikathera kumene kuja sakazimvanso kuchoka kwa munthu wina kudzafikira mu lipoti. Si zotinso ndiye kuti mayina awo akakhala otchulidwa kuti wakutiwakuti anazapereka umboni wotere, wakutiwakuti anazapereka umboni wotere. Iyayi, akakhala otetezeka ayika ndondomeko ngati zimenezozo komanso n'kofunika zonena kuti ndiye kuti adzafika pa ground akutero Kaya ndikuti ndi ku Chikangawa kuja akaunike bwinobwino komanso katundu yense amene anakhudzidwa ndi ngozi imene ija. We don't know ngati black box ali ilipo ndekuti black box osati black box ayi iyayi. Koma black box ilipo ndekuti akaya akayang'ana zimenezo akaona kuti angapange motani kupanga trace za mmene za mmene zinayendera ngati tu ilipo we don't know nde akafukufukuwo ntchito yake ndi imeneyo kutipatsa mayankho ngati amenewo. Ndikuchoka pamenepo akunenanso kunena kuti no ndeti azaonesese zoti chinthu chonse basi zimene chikukhudzidwa ndi ngozi imeneyi chibwere apo nde kuti chidzatani chidzapeze kuzonoti no chaunikidwa bwinobwino mpakana tu anthu adzapeze zogwirikazo kudzaphatikiza apa ndeti akafukulano tsopano matupi a anthu aja chifukwa angonena kuti sananena kuti tikafukula matupi koma anena kunena kuti no tidzachitano nde kuti postmortem mortem review tsopano tione kunena kuti kodi no anthu atamwalira tiunike matupi awo kodi anamwalira chimene chinapangitsa zoti amwalire ndi chani ehe zimenezo kodi matupi mwawomo mmachitika zotani nthawi imene amamwalira kodi anali pa stress kwambiri kodi zinakhala motani matupiwo ali bwinobwino zinthu ngati zimenezozo of course we know kuti no i mean izizi ndi zinthu zonoti no tikamaziyankhula pena zimakhala ngati kuti no eh, it's uncomfortable right? komano n- tikuyenabe tiziyankhule okay panopa matupi awo ndi zoona kuti no ena ndi ena anayamba kupanga anapanga decay tingonena zonse eti Eh, anapeza anawonongeka tinene choncho i think chiyankhulo chabwino ndi zimene anawonongeka nde komabe ndi zolibe a postmortem-wo ntchito zawo ndi zimenezozo amati kaya ma coroners kaya amenewo ntchito zawo ndi kuunika matupi amenewo mpakana apeze kunena kuti kodi munthuyi mutana chamupha kwenikweni ndi chani Ah, kodi zizina zinakhala motani Ah, zinali zoti ngozi yokhayo kapena mwina makenso apapa panadzayendapo nkhwangwa kapena zinthu ngati zimenezo akaunike bwinobwino kenako no akadzatero adzabwerenso ndikuti ndi malipoti so ngati akaunika matupiwo what does that mean ndikuti akapita kukafukula matupiwo sananena kuti akapanga exhume matupiwo komano anena kuti iwo azaunika matupi nde mukawaunikira kuti no ndikuti obviously akuyenera nde kuti akafukule ndikuti matupi aja akafukula ndi pamene no mwina makanga zabwere ndikuzapezeka zonena kuti to basi no mwina apeza nde kuti zimene akufuna kupeza ku postmortem uko ya nde this is what we expected here tikuyendano tsopano kupita chitsogolo no chonchi zikuoneka kuti zayambapo kuyenda apa sitikunena kuti no kafukufukuyu nde kuti watheka iyayi komano a- anthu a- a- ajambula no mapu a mmene ayendere ndi kafukufuku wawo Zimenezi ndi zimene zimafunikira. Let's hope kunena kuti izikatulutsabe zinthu zoyenera. Chifukwa kuti ine anthu ambiribe akumafunabe kunena kuti amve ndithudi mayankho a mafunso amene alipo. Poti panali mafunso ochuluka kwambiri amene akufunikira mayankho. Ndiye mwina kafukufuku angathandize. We don't know. Tiona mmene zingakhalire zotsatira zake komano ndiye kuti nkhani zake zikumanena motero kunena kuti akuti ali ready mid May koma pakatikati pa May ndizoti nde kuti kafukufuku akhala akuyambika maumboni nde kuti anthu mupita mukakhuthula amene muli ndi maumboni inu zingathandize kupanga moteromo ayayayayayay kodi ena agwidwapo ufiti apa we don't know ma guy nzotheka kunena kuti ena akakhoza kugwidwa ufiti apa ngati, ngati twalipo tumfitizo koma ngati palibenso ndekuti no we shall see mmene zingayendere komano hey. Ma guy-wa ali serious. That's what I can say. Uyuyu Walter Nyamilandu ali serious kwambiri. And akunena kuti within 90 days kaya masiku 90 nde akuti akhala akwaniritsa zimenezi kupeza amaliza kafukufuku china chilichonse so tikuyankhulatu zonena kuti no ndikuti 3 months imeneyo. Kodi kaya 90 days yo iyamba kugwira ntchito kuyamba pa kaya ndi pa mid May-pa pakatikati pa May-pa ka- kaya mwina kuyamba nthawi imene ana- anauzidwa kuti no kafukufuku ayambike muja we don't know komano akuti masiku 90 mmenemo iwo akwanitsa ayesetsa kunena kuti no amalize china chilichonse ndipo no lipotilo lizabwere pa mbalambanda ndi natana a kafukufukuwa zina ndi zina zono azaonetsetsa zonena kuti no sizichitika kumbali kokha iyayi komanso ndekuti zumabwera pa mbalambanda kuti no anthu azitsatira bwinobwino chomwe chikuchitika ndi chani e, pasakhale zonena kuti ya kumbaliko ndekuti ena anakhotetsako izi ndi izi iyayi tiona mmene zingakhalire akuti